popeza watisunganso ife ndi moyo kufika mu tsiku la lero Le, lero pa july 8 2022 ndadzanso ndi lingaliro la tsiku la lero mangani pa khristu yesu

tsiku lachisanu ndi chinayi la mwezi wachinayi njala idakula m'mudzimo panalibe chakudya kwa anthu amdzikomo pamenepo linga la mudziwo linagamulidwa nathawira ankhondo onse usiku njira ya ku chipata cha pakati pa makomo awiri ili ku munda wa mfumu akasidi tsono anali pamudzi pouzinga nimuka mfumu pa njira yakuchidikha koma ankhondo ya akasidi inalondola mfumu nipeza m'zidikha za yeriko koma nkhondo yake yonse inambalalikira tamvetserani popeza tsono yerusalemu ali ponseponse ku dziko lapansi banja la okhulupirira mwa yesu khristu ankhondo a ku babulo amanga timalinga tawo misasa ndipo yakhala ikumangidwa ku dziko lonse kumuzinga yerusalemu wauzimu ameneyi mabungwe akhala akuunjika anthu m'magulu m'magulu kuchotsa zinthu zopereka moyo kwa ife anthu apa dziko monga mbewu zachilengedwe mitsinje kuphwetsa pena paliponse chipembedzo choona ndi zina zambiri akhala akudzimangira misasa kuti zisokonekere talingalirani akuti misasayi idamangidwa mpaka chaka cha namba 11 cha mfumu zedekiya hmm. ndapeza ine kuti satana akamakonza mapulani ake amayambira patali ndipo amamnyatilira monga mphaka achitira pofuna kugwira khoswe sapanga mwaphuma mukafukula momwe mzinda wa vatican komwe kuli vatican 1 ndi vatican 2 mapulani amene adakonza obweretsa mabungwe ku dzikoli adachita zinthu momnyatirira ndipo zimaoneka ngati zokoma mpaka na pano zimamveka ngati zabwino m'makutu mwa anthu amene sakuzindikira chimene chikuchitika monga adachita mfumu ya ku babulo kummangira misasa yerusalemu zaka nkumadutsa koma akumanga misasa kuti mu yerusalemu chakudya chifike posowa athire bwino nkhondo ndi chimodzimodzi mmene dziko la lero lakhala likukhalira koma tu kumanga kwa misasa iyi tsoka ili okhulupirira ambiri amuthandiza nebukadinezara kumanga misasa yozungulira yerusalemu mpaka na pano anthu akumuthandiza nebukadinezara kumanga misasa yomangira yerusalemu nkuthekanso iweyo m'bale mlongo mmene ukumvera uthenga uwu uli mu ofesi ya bungwe kapena uli ku field watanganidwa kumangira ana a mulungu misasa kuti njala iwagwere bwino ku dziko mm. chipulumutso ichi chidzavuta ndithu tamvetserana bwenzi mmene mukuwerenga 2 mafumu chapter 25 mukafika vesi namba 3 akutionetsera kuti mmene zonse zidachitika nakutitsimikizira kuti zonse zitakwanira njala inadza mu yerusalemu ndipo malinga a yerusalemu adagumulidwa ndipo anthu adagwidwa ukapolo chomvetsa chisoni ngakhale mfumu zedekiya idathawa mu njira imene idakonza ku nyumba yachifumu kuti ikhonza kudzera mu pothawa nyumba zambiri za mapurezidenti maiko monse amakhala ndi kansewu kena kobisika kamene amadziwa ndi akuluakulu okha kamene nkhondo ikavuta purezidenti amene akuthawitsidwirako amene mudatsatira za Muammar Gaddafi mudaona kudzenje komwe adabisala abwenzi tamvetserani bwino lomwe akuti ngakhale ankhondo a mfumu zedekiya adathawa naisiya mfumu yokha kodi ukudziwa pamene zinthu zikuvutiravutirabe ku dziko iwo amene muona ngati ndatsogoleri ako uyenera kuwamvera zikafika povuta adzathawa amenewo adzakusiyani ndifuna ndipereke langizo pamene tikuona ndi maso athu zinthu zikuvuta pa dziko pamene maumboni ndi ambiri kuti njala ifika povuta alipo atsogoleri ambiri amene akumaphimba nathira phula m'maso mwa anthu nathira phula m'makutu mwa anthu kuti asamve choonadi cha mulungu kuti asapenye zochitika za dziko ndi kumawauza kuti musachoke m'mizinda amenewo mukafufuza mbiri zawo mupeza m'midzi mwakwawo adamanga manyumba ali ndi madimba amenewo zikadzafika povuta adzakuthawani adzakuthawani zedekiya ndi asilikali ake adathawa ndikuwasiya anthu mu yerusalemu akuzunzika ndi munthu wopusa yekha amene anganene kuti akhoza kumva zonena za munthu wina pamene maso ake akuona zinthu mmene zikuvutira ku dziko lapansi makutu ake akumva mmene zinthu zikuvutira ku dziko lapansi kodi sizi ku uk boris johnson nduna yayikulu yatula pansi udindo kodi sizi nduna zosiyanasiyana ku uk zatula pansi maudindo awo poona zinthu mmene zavutira kodi sizi kumalawi anthu angokangana amene amakunamizani kuti anthu muzidya katatu pa tsiku kodi si awa lero angoyambana natenga chuma nazikundikira komatu mmene amakunamizani kuti muzidya katatu pa tsiku kodi si njala abale n'chifukwa chake ndikunena mlingaliro lalero kuti tamangani pa khristu hmm. tamvetserani bwenzi lero ku dziko lapansi njala yafika zinthu zonse zomwe ufumu wa rome wakhala ukuchita kudzera mu mabungwe omwe ndi misasa yomangidwa nthawi yake yafika tsopano kuti ntchito yake iwoneke njala yagwa ku dziko ndipo pofika disemba kukhala zovuta zambiri chaka cha 2023 mavuto aliko mukayang'ana zoyambana m'mabanja mu mipingo zikuchuluka ndipo zifika povuta kwambiri mu mipingo namo muli njala chakudya cha moyo wauzimu anthu sakudya chifukwa mabungwe alanda chonse kudzera mu mabungwe omwe adalowa mkati mwa mpingo wa mulungu misasa kummangira yerusalemu kulanda zofunikira kuti njala ifike ndipo yafikadi mukayang'ana m'mipingo ku dziko lapansi mwangolowa zosangalatsa pamene m'makutu mwa anthu mukuyabwa anthu afuna adzingomva zowasangalatsa nyimbo zowakomera mauthenga owakomera adzimva kunyerenyesa mkati mwawo zobweretsa njala mu yerusalemu mukawerenga ma mosamalitsa mu 2 mafumu 25 mupezamo ganizo limene mika adafotokoza ku chapter 7 verse 5 kuti usakhulupirire bwenzi loyanja ngakhale iye amene agona m'fukato mwako popeza monga njala idadza mu yerusalemu atsogoleri nathawa anthu adagwidwa ukapolo nakhala m'manja mwa nebukadinezara monga zidalilinso mu nthawi ya yosefe kwa igupto abwenzi dziwani anthu ambiri ku dziko lapansi akhala akapolo a boma mphini zimene anthu alandira ku dziko lapansi ziwakokera kukhala akapolo a boma pamene ndalama yoyenda mu mphepo ikuzungulira ku maiko onse anthu pa dziko lapansi akhala akapolo a boma popeza zinthu zavuta zavuta kale takhala wogona sitimaona patali popeza misasa idama kumangidwa kale kale mukamangana kuyambira 1995 zambiri zosintha zinayamba kubwera ku dziko tidagona ndi mmene zavuta kale titani tsopano nali langizo mulingaliro la tsiku la lero mangani pa khristu yesu thawirani kwa iye palibe kuchedwa yesu sanene kuti munthu wachedwa mu mphindi ina iliyonse amamulandira munthu kodi si ija mbala ya pamtanda zinthu zitavuta kale zitasokonekera kale ampachikitsa mwana wosalakwa adanena mundikumbukire mmene mulowa muufumu wanu kodi wachedwa kukonzekera kutuluka mkunja kwa mzinda kodi wachedwa kukonza ubale wako ndi yesu Mm-mm. lero ndilo tsiku lomanga pa khristu yesu idzani kwa yesu lero lino mukamawerenga mateyu 7:24 pali mawu awa chifukwa chimenechi yense amene akamva mawu anga amenewa ndi kuwachita ndidzamfanizira iye ndi munthu wochenjera amene anamanga nyumba yake pathanthwe abwenzi mulungu adzutsa azilaliki ku dziko la malawi amene akunena choonadi monga mmene chilili ambiri mukumakomedwa kumvera ma audio ngati awo kumvera malaliko osiyanasiyana kukambirana zinthu m'magulu a ma whatsapp koma ndimamva chisoni pa magulu ambiri amene ndimapezekamo ndimachita kuona kuti anthu sadakonzeke ngakhale mauthenga wakumveka chonje anthu ambiri sadamange pa khristu umaona zimene akuponya umasuzumira ku ma status zimene zikupangidwa zake umaona kuti moyo wa munthu umene uli chaka chatha mpaka na pano sukusintha zikumvetsa chisoni zimenezi umaona nkhani zosafunika anthu kuzikoka mmene akuzikokerera mwake zoti akungoziyang'ana nkuzisiya koma zofunikira udzapeza saika ndemanga akati tipange phunziro tikambirane mutu wakuti udzapeza saika ndemanga sapereka mafunso a nzeru koma wina akangolakwitsa kuponya china chake akangophuthula umapeza zolankhula zambirimbiri izi zimaonetsa kuti anthu sindinakonzeke kumvetsa chisoni tadziwani chabwenzi omanga awiri wina womanga pa thanthwe wina pa mchenga malemba akuti mvula idagwa mphepo idawomba ndipo kugwa kwa mvula kuomba kwa mphepo sikunasankhe idagwa pomanga pa mchenga idagwa pomanga pa thanthwe pamene mavuto a dziko afika pa chiyindeyinde sakusankha kuti uyu opemphera kapena osapemphera opita ku sukulu kapena osapita ku sukulu mavuto akuwomba pena paliponse ndi chifukwa chake ngakhale maminista a ku uk akusiya ntchito zawo prime minister akusiya maiko ambiri taonani ku nyumba zachifumu za maiko ambiri ku south africa ku malawi ku namibia mphepo zikuwomba pena paliponse m'bale wanga mlongo wanga maziko a moyo wanu ndiwo ali ofunikira mangani pa khristu yesu zomwe mumamvera zimene mumaonera kuvala kwanu kudya kwanu kucheza kwanu mapulani anu onse kandi okhuza sukulu bizinesi ndi ntchito izi zitsimikizira pomwe mwamanga nyumba yanu moyo wanu wapemphero ndi wotani malemba mukuwerenga motani moyo wanu mwaupereka motani ku ntchito ya mulungu chuma chanu mwachikundika kuti popeza dziko njenjete ndi dzimbiri zibowola ndipo mbava ziba ndikulimbikitsani okondedwa inu abale kuti mmange pa khristu yesu likhale pemphero lanu kuti mbuye ndiphunzitseni kudziwa inu walitsani njira yanga kuti ndisasochere mtendere wa ambuye athu yesu khristu ndi chiyanjano